moni malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino takumananso mu ndime yomaliza ya mipukutu ya maulaliki okhuza coronavirus network ya 5g komanso lemba la chilombo pomwe evangelist yankho malizani amatitanthauzira bwinobwino nkhani zimenezi mogwirizana ndi buku lopatulika bible dzina langa ndi john mulimbika kuchokera ku masitudiyo azinayi bwanji evangelist yankho malizani apitirize komwe adalekeza paja takulandiraniso amalawi ku uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba pa mutu wa covid-19 5g ndi lemba la chirombo dziko lapansi zochitika nde zikuchitika zochuluka kwa basi ukumati ukakhala pansi ndikuona zimene zochitika pa dziko lapansi zikuonetsera kunena kuti mulungu wakumwamba ngokhulupirika ndipo chochitikacho chichitika posachedwa uthenga uwu pamutu wa covid-19 5g ndi lemba la chirombo ndotsiriza kuyambira wiki yammawa tikhala ndi mutu wina mu chingerezi onena kuti midnight is coming kapena kuti mdima uli mkudza tisanayambe kusanthula malemba mu tsiku la lero ndimafuna muone kuti pofika pa 15 october zinthu zingapo zimene zachitika ku dziko lapansi mu chiwerengero cha covid-19 akafukufuku akupeza kuti makeses amene ali pa covid-19 akumakwana 39 million ndi timafiga tina ting'oting'ono kumapetoko anthu amene afa ndi covid-19 ndi 1.1 million dziko lonse lapansi muone makeses 39 million anthu okufa 1.1 million anthu amene achira 26.2 million ndi muzochitika za covid-19 imene zikupanikizirana mamaski akupanikizidwa pena paliponse mu dziko ngati la mozambiki anthu akapeza kuti ali kunsika akumatha kumamenyedwa kumene aka sanavale mamaski dziko lapansi lagwedezeka kwambiri ndi munyengo yokhayokhayi imene phiri la kilimanjaro likuyaka moto ndi munyengo yokhayokhayi imene ku america nkhalango zingoyaka moto pena paliponse mmasitezi mukuyaka moto kodi m'bale wanga zonsezi ukamaziona ukuziona ngati zongochitika basi mwangozi chilipo china chake chimene chikuchitika ndi mu tsiku la lero mutu wa covid-19 5g ndi lemba la chilombo tifuna tione pa mutu wa kupembedza chifukwa chonena kuti wina afuna asafune kumathero kwa covid-19 ndi Mmene 5G itagwirire ntchito. Kumapeto kwa zonsezi kukhala nkhani ya kupembedza, kukakamizidwa kupembedza pa tsiku loyamba la pa mulungu kapena sabata la Yehova. Ndi mmene dziko litakhalire. Ndi chifukwa chake mu tsiku la lero tikuona pa nkhani ya kupembedza. Mmene tikujambula uthenga uwu ku Heathrow ku UK. ndi wiki imene akuyesezera ma passport a anthu amene ayezedwa covid-19 kuti akamakwera ndege azikhala ndi chiphatso chake kuti munthu uyu wayezedwadi alibe covid-19 kupanda chiphatso chimenecho kulibe kukwera ndege zimene zifalikira maiko onse pa dziko lino lapansi ndipo vaccine agwira ntchito ndikuwerenga luka chapter 18 verse 9 mpaka na 14 ndipo anatinso kwa ena amene Anadzikhulupirira mwa iwo okha kuti ali olungama, napeputsa onse ena fanizo ili. Anthu awiri anakwera kunka ukachisi kukapemphera, winayo Mfarisi, ndi mnzake wamsonkho. Mfarisiyo anaimirira napemphera izi mwa yekha, Mulungu, ndikuyamikani, kuti sindili monga. Anthu onse ena opambapamba, osalungama, achigololo, kapenanso monga wamsonkho uyu. Ndisala chakudya kawiri sabata limodzi. Ndipereka limodzi la magawo khumi la zonse ndili nazo. Koma wamsonkhoyo alikuimirira patali, sanafuna kungakhale kukweza maso kumwamba, komatu anadziguguda pachifuwa pake, nanena, Mulungu, Mundichitire chifundo ine wochimwa. Ndinena ndi Inu, Anatsikira kunyumba kwake woyesedwa wolungama uyutu, wosati uja ayi, pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepetsedwa, koma wodzichepetsa yekha adzakulitsidwa. Hallelluya! Tamva izi m'bale wanga mu nkhani imene tafotokoza apa. Yesu adafotokoza fanizo chifukwa cha anthu odzitukumula, odzikweza, odziyesa okha olungama. Fanizoli adafotokoza la anthu awiri, Mfarisi, amene ali mkulu wa chilamulo, munthu wokhala na chuma chake, ndi wamsonkho, munthu wooneka wonyozeka, ooneka wochimwa. Ndimafuna ugwire mfundo izi pamene tikuona pa mutu wa kupembedza. Mkatikati mwa mutu wa COVID-19 5G ndi lemba la chilombo, tagwira mfundo izi mu nkhaniyi. Anthuwa alipo awiri. choyamba. Onse adapita ku malo amodzi, ku sunagoge. Cholinga chawo chidalinso chimodzi, kukapemphera, kupembedza. Onse adayimilira napemphera. Onse adamutchula Mulungu monga Atate. Wazigwira kodi mfundozi, m'bale wanga? Chimene chikusiyanitsa, kena kalikonse anthuwa akufanana, kena kalikonse akufanana. Anthu awiri anapita malo amodzi kukapemphera. Anapemphera, anaimirira, onse akumutchula Mulungu monga Atate. Chimene chikudzawasiyanitsa anthu awiriwa tsopano ndi mmene Mulungu akuwayankhira anthuwa. Mfarisi popemphera, iye amatha kupemphera ndithu nafotokoza zabwino zimene amachita iye kuti akusala kudya, amapereka chachikhumi, Ndi zabwino kwambiri zosalakwika zimenezo. Muja uchitira mbale wanga chachikhumi umapereka, Kusala kudya umasala kudya kukwera mapiri, Sabata umasunga, Ndi zabwino kwambiri. Koma chimene chikuwasiyanitsa anthuwa mpamene Mulungu tsopano akudzayankha mapemphero a anthuwa. Ndiye Mulungu adatsimikiza kuti uyu wamisonkhoyi adapita kunyumba woyesedwa wolungama chifukwa cha kudzichepetsa kwake. Kudzichepetsa. Mukupembedza mbale wanga, mumafunika kudzichepetsa. taona chitsanzo china ukamawerenga genesis chapter 4 muli nkhani ya kaini ndi abeli ana woyamba adamu ndi hava ndimafuna uone kufanana kwa nkhani imeneyi ndi nkhani imene tangowerenga kumene genesis chapter 4 verse 3 mpaka na 5 ndikuwerenga ndipo panali atapita masiku kaini anatenga zipatso za nthaka nsembe kwa Yehova. Ndiponso Abele anatenga iyenso mwana woyamba wa nkhosa zake ndi mafuta omwe, Yehova ndipo anayang'anira Abele ndi nsembe yake, koma sanayang'anira Kaini ndi nsembe yake. Kaini ndipo anakwiya kwambiri. nigwa nkhope yake. Ndipo Yehova anati kwa Kaini, Ukwiyiranji? Yagwiranji nkhope yako? Ukachita zabwino, sudzalandidwa kodi? M'bale wanga, Kaini ndi Abeli, onse akupanga chiganizo chimodzi, akunyamuka, akupita ku malo opembedzera, kupereka nsembe uko ndikupembedza. Akupita kumalo opembedzera, muja adachitira wamsonkho ndi Mfarisi. Onse ali ndi ganizo lokapemphera malo amodzi, chimene akachita chofanana kupereka nsembe. Koma taona tsopano, anthuwa adasiyana njirayo. Abele adatenga nyama ndi mafuta. Anthu kale akamapereka nsembe, chimene Mulungu adawauza adzipereka ndi kukhetsa mwazi apereke nyama nsembe zawo. Pamene Kaini adatenga zakumunda. Udzifunse m'bale wanga, Kuti mukupembedza kumapembedza Mulungu tsiku ndi tsiku mu nyengo zonse zakukumana zimene umapanga iwe mukupembedza zikugwirizana ndi malemba? Ngati zili m'malemba nkwabwino kuzichita, koma ngati zili zongoganiza wanthu mpofuna kusamala napo. Ndi Mulungu adalandira nsembe ya Abeli nasiya ya Kaini njira ziwiri, kupezeka malo opembedzera limodzi sizisonyeza kuti zonse zimumapanga mukupembedza mulungu akumwamba akondwera nazo kukhala wolalikira sizikusonyeza kuti mauthenga onse amene ukulalikira mulungu akumwamba akondwera nawo kukhala woyimba nyimbo mu praise team mu kwaya sizikutanthauza kunena kuti izo zonse uchita mulungu akondwera nazo mbale wanga tukamba nkhani yakupembedza ndimafuna uone chinthu ichi nthawi zina ana amabadwa ma twins anthu amanena kuti mapasa sasiyana koma ndimafuna umvetse chinthu ichi akhoza kukhala ofanana maso akhoza kukhala ofanana makutu akhoza kukhala ofanana tsitsi akhoza kufana kukhala ofanana zikhadabo akhoza kukhala ofanana mapazi awo kumavala zovala zofanana koma dziwa chinthu chimodzi chimene zingavute zingatani ayenera kukhala osiyana ma fingerprints atati amutenge anyamata awiri mapasa kapena atsikana awiri mapasa ndi atenge zala zawo akadinde aha iwe chitsanzo chikhoza kukhala nyengo yovota udayamba waonapo mapasa akunena kuti ifeyo ndi mapasa tigwiritsa ntchito chala chimodzi aliyense amavota payekha amasiyana ma fingerprints zimene zikutanthauza kuti usanyengeke mulungu sanyozeka chimene ukupanga mukupembedza mwinatu nkutheka mukupembedza m'bale wanga wayikapo mkuwa malo mwa golidi mwinatu nkutheka mukupembedza m'bale wanga watenga zakumunda malo mwa nyama kupembedza olemba chingerezi amafotokoza mawu ena okhuza kupembedza amanena kuti law of first mention kapena kuti ukafuna kumvetsa mawu a mulungu akumwamba mu zochitika zina ukuyenera kubwerera ku chiyambi ndipereke chitsanzo dziko lapansi lero lapunduka ndi nkhani ya chisomo zisomo anthu amachita mano zisomo ee zabwino zimenezozo ambiri amakonda efeso chapter 2 verse 8 kuti ife tinapulumutsidwa mwa chisomo koma kulamulo lonena kuti ukafuna kumvetsa zinthu upite ku chiyambi ukuyenera kuti ukachipeze chisomocho kuchiyambi ndiye timapita ku genesis chapter 6 verse 8 kumene timakapeza kuti koma nowa adapeza chisomo pamaso pa mulungu wakumwamba kusonyeza kuti ngakhale kaleyo chisomo cha mulungu chidaliko sichidayambe mchipangano chatsopano ayi Mm-mm. ukafuna kumvetsa nkhani yakulungamitsidwa mwachikhulupiriro sumapita kwa aroma ndi kwa agalatiya kokha Mm-mm. pogwiritsa ntchito lamulo la ku theology kumene azibusa amaphunzira theology pa nkhani ya law of first mention kapena kupita ku chiyambi ndiye timapita ku genesis chapter 15 verse 6 kumene timakapeza kuti abrahamu mwachikhulupiriro adayesedwa olungama mm. nkhani za kuyazi m'bale wanga koma zonsezi tikufukula pa nkhani ya kupembedza kuti tione kuti m'masiku athu ano kumene covid-19 akulikankhira dziko lapansi kumene 5g akaunjika mitundu ya anthu kumapetoko kukhala nkhani ya kupembedza cholinga upange chisankho chabwino genesis chapter 22 verse 1 pali mawu awa tikuyang'ana pa nkhani ya kupembedza genesis chapter 22 ndikuwerenga kuyambira verse 1 umvetsere bwino m'bale wanga ndipo panali zitapita zimenezo mulungu anamuyesa abrahamu nati kwa iye abrahamu ndipo anati ndine pano ndipo anati tengatu mwana wako wamwamuna wayekhayo isaki amene ukondana naye numuke ku dziko la moriya numpereke iye kumeneko nsembe yopsereza pa limodzi la mapiri lomwe ndidzakuuza iwe ndipo abrahamu analawira mamawa namanga bulu wake natengako anyamata ake awiri pamodzi naye ndi isaki mwana wake nawaza nkhuni za nsembe nauka nanka kumalo komwe mulungu anamuuza ukumbukire nkhani ya malo aja tsiku lachitatu abrahamu anatukula maso ake naona malowo patali ndipo abrahamu anati kwa anyamata ake khalani kuno ndi bulu ine ndi mwanayu tinka uko ndipo tikapemphera ndi kubweranso kwa inu pamenepo m'bale wanga nkhani yakupembedza abrahamu ndi mmodzi mwa anthu amene akutipatsa ganizo lakupembedza mukupembedza mukufunika kumvera chimene mulungu wakumwamba wanena ukumbukire kuti abrahamu mulungu adamuuza atenge mwana wake mmodzi yekhayo akampereke nsembe ndipo abrahamu sanawiringule ayi adamvera mukupembedza mukufunika kumvera tidaona nkhani ya sabata kuti ndi tsiku namba 7 pa mulungu osati tsiku loyamba malinga ndi malemba ndi mukupembedza mukufunika kumvera malemba afotokoza nkhani ya malamulo khumi ya mulungu wakumwamba malemba mukufunika kumvera tiona zina zakuya muutumiki ukubwera patsogolo pa nkhani ya midnight is coming ndi abrahamu adaonetsa kumvera pakumvera liwu la mulungu wakumwamba Ndi chifukwa chake ukamvetsera bwino m'bale wanga mmene ndawerengerapo mu vesi 5 adauza anyamata ake kuti anyamata inu mukhale pano ine ndi mwanayu tipita apo tikapemphere umadziwa bwino lomwe kuti kutsogolo ku nkhaniyi abrahamu anafika malo operekera nsembe nafuna kutenga mwana wake kumbaya ndi mpeni koma mulungu adamuletsa adamuuza kuti ona mwana wa nkhosa wokodwa m'chiyangoyango abrahamu adatenga mwana wankhosa nampereka nsembe apa ndimafuna uone chitsanzo cha kupembedza kumene abrahamu adapembedza adangotenga exactly mosaphonyetsa chimene mulungu wakumwamba adamuuza chifukwa abrahamu adali munthu womvera ndikudabwa nawe m'bale wanga kuti kodi iwe ndi womvera uone zimene adamfotokoza abrahamu mu aheberi chapter 11 verse 17 chifukwa cha machitidwe awa adachita abrahamu kuti baibulo likutinji zokhudza abrahamu aheberi chapter 11 verse 17 ndi chikhulupiriro abrahamu poyesedwa anapereka nsembe isake ndipo iye amene adalandira malonjezano anapereka mwana wake wayekha abrahamu ali kuphiri la moriya mulungu adamuletsa kuti mwanayo asamuphe koma atenge mwana wankhosa wokodwa muziyangoyango amene amayimira yesu khristu koma ganizo lokhalo lovomera kuti mwanayi ndimpereka nsembe malemba akufotokoza kuti abrahamu poyesedwa anapereka nsembe isaki ganizo lokhalo longoti mwanayi ndimperekadi mulungu adaona kuti abrahamu wavomereza kuchita chimene ndamuuza wapereka mwana wake nsembe mu njira ina ukapanga chimene malemba akunena mosaphophonya mosaonjezera mosachotsera akati uzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika ndikupanga lilomwelo monga tsiku la namba 7 mulungu wakumwamba amakuyang'ana ndi diso lina kumene kundikumvera obedience hmm. mbale wanga dziwa kuti mathero a moyo uno chifukwa dziko lapansi lino pena ukaliyang'ana timakhala ngati anthu tili pa drama mathero a moyo uno mathero a covid-19 mathero a 5g mathero a mavaksini amene akubwera mathero a mamask amene ali ponseponse ku dziko lapansi dziwa kuti mathero ake ndi nkhani yakupembedza chivumbulutso chapter 13 verse 4 Muone ganizo la kupembedza limene likupezekera mmenemo. Chivumbulutso chaputala 13 vesi 4 pali mawu awa. Ndikamawerenga mavesi awa tidawerenga kale phunziro lapita koma ndifuna muzione mu ganizo la kupembedza limene likupezekera mu nkhani iyi. Vesi 4 ndipo alambira chinjoka chifukwa chinapatsa ulamuliro chirombo ndipo analambira chirombo ndi kunena afanana ndi chirombo ndani ndipo akhoza ndani kugwira nkhondo nacho mawu amene apezeka mu vesi 4 onena kuti, Ndipo analambira chirombo. Kulambirako ndi kupembedza. Malemba akufotokoza kuti dziko lapansi lidzafika polambira chirombo, lidzapembedza chirombo. Ndakuti mukupembedza chirombocho anthu sakudziwa kuti akupembedza chinjoka. Chinjoka nde ndi Satana. Malinga ndi Chivumbulutso chapter 12 verse 9 tidaona kuti chirombo akufotokoza apa ndi ufumu wa Rome wa chipembedzo. nde kumathero a moyo uno abale anga dziwani ichi kuti kukhala nkhani yakupembedza osatiso kena kalikonse mm-mm. vesi 8 mumve zimene akunena ndipo adzachilambira onse akukhala pa dziko amene dzina lawo silinalembedwe m'buku la moyo la mwana wankhosa wophedwa kuyambira makhazikitsidwe a dziko lapansi akuti Onse okhala padziko amene mayina awo sanalembedwe m'buku la Mwana wa Nkhosa adzachilambira chirombo, adzapembedza chirombo, adzapembedza chirombo. Vesi 15 pali mawu awa. Ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chirombo mpweya, kutinso fano la chirombo lilankhule, nilichite kuti onse osalilambira fano la chirombo aphedwe. Mm. akuti maufumu awiri ufumu wa roma wachipembedzo ufumu wa america mukugwirizana ndi fano la chilombo choyamba mgwirizano wa mpingo yakugwa akuti adzapanga kuti dziko lapansi lonse lilambire chilombo lilambire fano amene sangalambire aphedwe m'bale wanga dziwa kuti malamulo amene akuyesezera mu covid-19 okuti munthu ngati alibe mask asagule kumene n'kungoyesezera chabe zimene zikubwera kutsogolo zazikulu vaccine akabwera upanda vaccine ku sukulu sapita chifukwa zambake kuchitika madaya mwina ndi mwina ndekuti basi siukwera koma kumene n'kungonyengerera chabe network ya 5g mauthenga azithamanga akwanitsa kumapanga track anthu amene samvera zimenezi moyo uno m'bale wanga kumene kwatsalako nkhani yake nja kupembedza ndadzapangitsa kuti onse kuti dziko likhale pa mtendere azinena choncho zikufunika kuti wina aliyense alandire lemba la chirombo kumene kuli kupembedza chirombo koma mulungu wakumwamba adachenjeza chivumbulutso chapter 14 verse 6 ndi 7 pali mawu awo ndifuna uone ganizo la kupembedzalo kuti mulungu akutinji ndipo ndinaona mngelo wina alikuuluka pakati pa mlengalenga wokhala na uthenga wabwino wosatha awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu ndikunena ndi mawu akulu opani mulungu mpatseni ulemerero pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake ndipo mulambireni iye amene adalenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi aleluya m'bale wanga ukhoza kuona mbali ziwiri izi ku chapter 13 akamba nkhani ya chilombo kuti anthu adzalambira chilombo adzapembedza chilombo ndi mphamvu ya satana pokakamizidwa kupembedza kwa tsiku la sande zidzafika zimenezi ndipo zifika pompano nchifukwa chake phunziro lapita ndinapereka chitsanzo cha dziko la croatia kuti ayambapo adzakakamizidwa anthu kukakamizidwa kuti alambire chilem- chilombo achilambire chilombo ndiye mulungu akufotokoza kuti "Mm-mm, mulambireni iye amene adalenga mwamba ndi mtunda nyanja ndi akasupe amadzi mulungu akuyitanira kuti timpembedze iyeyo nchifukwa chake tiona njira ziwiri m'bale wanga afarisi komanso wamsonkho wonse kupita malo opembedza chimodzimodzi kupita ku tchalitchi chimodzimodzi kumamutchula mulungu monga atate kumagwiritsa ntchito baibulo bukhu lopatulika ndilo mawu a mulungu tamuona kaini ndi abeli wonse akupereka nsembe muzochita m'bale wanga kupemphera chimodzimodzi kudumpha ndi uthenga kulalikira chimodzimodzi koma kodi zimene ukulalikirazo zimene uchita mukupembedzazo zili m'malemba ngati ungapeze m'bale wanga vesi m'buku lopatulika lonena kuti sande ndilo sabata la yehova zitsate koma ngati supeza panga chiganizo m'tsate mulungu wakumwamba chifukwa masiku ndi opita m'bale wanga dziko likupita kumapeto dziko lopita kumapeto malamulo khumi onse a mulungu kayang'ana bwinobwino lamulo limodzi limodzi udzapeza kuti ndi lamulo namba 4 lokha kuyambira vesi 8 mpaka 11 eksodo chapter 20 limene limamuonetsera mulungu amene tikumpembedza kuti mulungu wake ndi uti malamulo ena aliwonse ndingonena limodzi limodzi umve bwino lamulo namba 1 limanena kuti usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha munthu akhoza kufunsa amene akunena kuti usakhale milungu inayi mulungu wake ndi utiyo lamulo namba 2 limanena kuti usapange fano losema mu zinthu zakumwamba za pa dziko kapena za m'madzi usazipembedze usazitumikire izo munthu akhoza kufunsa mulungu wake uti ukhoza kupita Lamulo namba 3, Usatchule dzina la Mulungu wako pachabe, pakuti Mulungu sadzamuyesa wosalakwa amene atchula dzina lake pachabe. Ukhoza kufunsa Mulungu wake uti? Ukhoza kupita kwina konseko, usabe, usaphe, ukhoza kufunsa amene akunena kuti usabeyu Mulungu wake ndi uti? Koma ukapita pa lamulo namba 4, lamulo namba 4, umve zimene akunena, uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse. koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la yehova mulungu wako akamba kumutchula usagwire ntchito iliyonse kapena iwe wekha kapena mwana wako wamwamuna kapena mwana wako wamkazi kapena mwana wako kapena wantchito wako wamwamuna kapena wantchito wako wamkazi kapena nyama zako kapena mlendo amene ali m'mudzi mwako chifukwa masiku asanu ndi limodzi yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi ndi nyanja ndi zinthu zonse zili mmenemo napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri chifukwa chake yehova anadalitsa tsiku la sabata kuti likhale lopatulika haleluya ndi chifukwa chake mulungu akusainira kuti mulungu amene akulamula kupereka malamulo khumiyo mulungu wake ndi uti ndi amene adalenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi amene akumfotokoza ku chapter 14 chivumbulutso verse 6 ndi 7 kuti ndi kunena ndi mawu akulu opani mulungu mpatseni ulemerero pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake ndipo mulambireni iye amene adalenga m'mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi mulungu akudzionetsera yekha akusainira kuti mu nkhani yakupembedza yokha ndi kwabwino kumpembedza mulungu wolenga kumwamba ndi dziko lapansi mbale wanga zindikira kukubwera lamulo lokakamiza kuti munthu afuna asafune adzipembedza sande nkhani yakupembedza ufuna usafune malamulo akhazikitsidwa kale otchedwa ma blue laws mwina nkumaona ngati sizinayambe zachitikapo ukamayang'ana mbiri ya dziko lapansi mfumu wa rome mu chaka cha 321 ad mfumu konstantine adapereka lamulo lonena kuti wina aliyense afuna asafune asagwira ntchito tsiku la sande adachita kusayinira adangopatula kwa anthu a za ulimi wokha basi kuti akhoza kumagwira komanso adayikira maola nde mu chaka cha 364 ad uphungu wina wa ku laodicea udavomereza ichi uphungu wa mpingo udavomereza kuti ndi zoonadi kumeneko kumene kudayambira kupembedza kwa sande M'bale wanga zindikira kuti zidayamba ndi Constantine mfumu ya dziko. Leronso zikuyamba ndi maufumu kumakula kumakula. Tangoona nkhani ya COVID-19. Zikuyamba ndi ku dziko kena kukupanikiza anthu amatchalitchi kuti asapemphere kodi zikupita kuti m'bale wanga zimenezi. Zindikira kuti Mulungu wakumwamba sasintha Numeri chapter 23 verse 19. Mulungu sasintha ndi yemweyo ndipo adzakhaladi yemweyo. Ndimafuna utenge ganizo ili kuti Mulungu adachita kutsika kuchokera kumwamba nafika pa phiri la sinai kudachita mabingu kudalira mphezi miyala idagwedezeka mmene amapereka malamulo khumi mmene amapereka malamulo khumi ngati mulungu angasinthe kunena kuti tsiku loyamba la pa mulungu sande likhale sabata la yehova mwini wake mulungu akuyeneranso kutsika ndi mphamvu monga adabwerera mopandanso kusintha pena paliponse ayi akuyenera kutsika mwini wakeyo kutsika nkuzanena kuti ndasintha ine tsopano ndasintha koma yehova mulungu wakumwamba sadalankhulepo yesu adafikira kuchoka pa dziko lapansi sadalankhule adangonena kuti ndidzabweranso ndidzabweranso ndipita kukakonzeni malo ndipo ndidzabweranso ngati sikudali kotero nkadakuwuzani yesu ananena choncho ngati akamba za malo kuti akakonza malo kuti kumene kuliyeko ife tikakhaleko yohane chapter 14 ndipo malo okhalako ngambiri adafotokoza ngati sikudali kotero akadatiuza chomwechinso ngati akadasintha yesu akadatiuza kuti ndasintha tsopano zipempherani tsiku loyamba koma dziwa kusinthaku kudachitika mu 321 yesu atakwera kale kupita kumwamba ophunzira ake a yesu ataphedwa ataphedwa onse zidabwera ndi anthu mfumu ya dziko konstantini Mbale wanga ukawerenga chivu- chivumbulutso chapter 13 pali zilombo ziwiri ufumu wa rome wa chipembedzo umene mphamvu yake ukuchokera ku chilombo chi- ku chinjoka amene ali satana ufumu wa america kuyambira verse 11 mpaka na 18 amene mphamvu zake zikuchokera kwa chinjoka satana ndiye uwu ndi uphungu wa satana kulimbana ndi mulungu wakumwamba mbale wanga mathero a moyo uno mathero a covid-19 mathero a 5g mmene nkhalango zingoyaka mmene nkhalango zingoyaka pena paliponse mmene mavuto akulirakulirabe zopanikiza zimene zikubwerazi zonsezi zikukankhira anthu ku nkhani yakupembedza idzidze kumpembedza mulungu wakulenga kumwamba ndi dziko lapansi kapena kumvera ulamuliro wa chirombo koma m'bale wanga dziwa chisankho uli nacho nkofunika kumusankha yesu pakuti yekhayo ndiye mbuye ndi mpulumutsi wa moyo nkwabwino kumusankha iyeyo basi palibenso china chimene tingachite moyo uno palibenso china koma kumvera mulungu wakumwamba kumvera mulungu wakumwamba pakuti iyeyo ndiye mfumu ya ulemerero ndifuna ndiwerenge nawo mmene tipita kumapeto lemba ili 1 samuel chapter 15 verse 23 pakuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga Ndi mtima waliuma uli ngati kupembedza milungu yachabe ndi maula. Mhm. Mu chapter 15 muli nkhani ya Samueli akudzulula kwa Sauli pakusamvera kwake. Sauli adachita kusamvera nanamizira kuti no anapha Amaleki koma atatengako ng'ombe zina nakazibisa. Samueli pakubwera adamuza wachita zonse kodi wachita zonse kodi sauli adayankha inde mbuye wanga ndi samueli adamufunsa nanga izi ndili kumva ukuzi nchiyani zimene ndikumva kulira ukuzi nchiyani ukawerenga verse 14 ndipo samueli anati koma tsono kulirako kwa nkhosa ndili kumva m'makutu anga ndi kulira kwa ng'ombe ndili kumva nchiyani samueli adanena kuti ndachita zonse mbuye wanga ndachita zonse sauli adatero pamene mneneri samuel adayankhula mawu amphamvu kumuuza sauli kuti ayi m'bale wanga ziwa kuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga mu chingerezi adalemba kuti rebellion ili ngati witchcraft mfiti akuti kusamvera mawu a mulungu kuli ngati mfiti yokupha anthu nde m'bale wanga dziwa malemba akunena sunga sabata la yehova koma satana akubwera ndi dziko lapansi ndi ulamuliro akunena kuti ayi koma tsiku loyamba zindikira kuti kusamvera kuli ngati munthu wanyanga ndi akunenetsanso kuti akuti mtima waliuma wokakamira zinthu zimene ufuna osati zimene mulungu wakumwamba akufuna kuli ngati kupembedza milungu yachabe ndi maula usakhale iwe malawi mzanga pakuti mawu a mulungu ndi amenewa si maganizo anga si maganizo a wina aliyense ayi koma yehova mulungu wakumwamba usakhale mfiti usakhale mfiti malawi nzanga usakhale waliuma ngati wanyanga malemba akutero malemba akutero koma peza yesu ngwa chifundo akudziwa si chisankho cha ife si chisankho chako komano satana akubuma ngati mkango nafuna wina amulikwire satana woyipayo adasocheretsa zonse pa dziko lapansi ndikumaliza mu tsiku la lero timaona nkhani yakupembedza kumalizitsa uthenga wa covid-19 5g ndi lemba la chilombo kuti kumapeto kwa zonsezi kumapeto kwa zonsezi siso uyu atembenuka siso uyu yesu adayankhula mawu mateyu 24 verse 9 kutsetsereka pamenepo adzakuperekani ku nsautso nadzakuphani ndipo anthu a mitundu yonse adzadana nanu chifukwa cha dzina langa haleluya ndipo pomwepo ambiri adzakhumudwa nadzaperekana wina ndi mnzake nadzadana wina ndi mnzake ndipo aneneri onama ambiri adzauka nadzasocheretsa anthu ambiri Hmm. akuti dziko lifika potembenuka ndi kudana ndi anthu a mulungu kudana nawo anthu a mulungu amene asunga sabata la yehova adana nawo poti satana akwiya kwambiri simukufuna kumvera sabata langa satana akwiya pamene anthu okhulupirira akakamira sabata la yehova kupembedza koona mu china chilichonse kupembedza koona osati sabata lokhayi koma malamulo onse khumi mwinanso nkutheka m'bale wanga sabata umalidziwa koma suchita bwino ndi ma enanso nkofunika kukonza nkofunika kukonza Mmene tikumaliza tsopano talingalira kuitana kwa Yesu. Mateyu chapter 11 verse 29 mpaka 30 Yesu akuitana moteremu. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima ndipo mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu pakuti goli langa lili lofewa ndi katundu wanga ali wopepuka haleluya m'bale wanga yesu mpulumutsi wa dziko lonse lapansi akulankhula mawu kuti senzani goli langa mutsate yesu mupembedze yesu kaini adasankha kutenga njira yake koma abeli adatenga njira ya mulungu wakumwamba udzifunse kuti njira imene watengayo ukusankha njira ya kaini kapena ya abeli mfarisi adasankha kuzitukumula koma uyo wamisonkho adazichepetsa anasankha kuzichepetsa kodi mbali yako nditi mbale wanga zindikira yehova adakhazika sabata lake tsiku namba 7 pa mulungu koma satana kugwiritsa ntchito malamulo a dziko lapansi adasankha tsiku loyamba sande nakakamiza dziko zonse za covid-19 izi kumene zikupita kukakamiza anthu kupembedza kwa sande muona pompano akulengezetsa kuti sande anthu asamagwire ntchito muziona zikuchitika ayamba kunyengezera kuti chilengedwe chaonongeka pompano kubwera climate lockdown yoopsa kwambiri kubwera pompano kuti chilengedwe chikonzedwe afuna kuti anthu sande asamagwire ntchito ndiye anthu akakamizidwa ufune usafune zimene zikubwera nde yesu akuyitana kunena kuti nkwabwino kusenza goli lake pakuti goli lake ali lofewa ndi katundu wake ali wopepuka umusankhe yesu m'bale wanga uziyenda naye popeza uthenga uwu ndomaliza mutu wa covid-19 5g ndi lemba la chilombo nde zindikira kunena kuti covid-19 matenda monga mmene alili Zochita kupanga, Zindikira kuti 5G network imeneyi ndi yamphamvu ndipo igwiritsidwa ntchito lamulo likakhazikitsidwa kupembedza kwa Sande mopyoza kwambiri mmene anthu akuyembekezera. Nde zindikira kuti lemba la chilombo 666 maziko ake ndi kupembedza kwa Sande. Nde COVID-19 si 66 ayi. mm komanso zindikira kuti 5g si 666 ayi mm kaya kunena wifi 6 si 666 ayi 666 si chinthu chooneka ndi maso mm ndi nkhani yakupembedza pa tsiku la sande ndi nkhani ya 666 imeneyi ndiye m'bale wanga mulungu akumwamba akuthangate kuti ukonze moyo pamene zinthu zizifika povuta kwambiri ukhale kuti wapanga ubale wabwino ndi yesu khristu pakuti yekhayo ndiye mpulumutsi wa dziko lonse lapansi yesu akusunge mu mtendere akupambanitse mu zonse zimene uchita ulole mzimu woyera akulankhule mkati mwa moyo wako kuti uthenga uwu upindule nawo chifukwa pompano yesu khristu akubwera mu nthawi ya masautso imene ikubwerayi ndi okhawo amene apanga ubale wabwino wa yesu khristu amene adzakhale mu mtendere ifika nthawi m'matauni anthu achoka napita m'midzi kukabisala chifukwa moyo siwalolanso kukhala mtauni ayi ikhala nyengo yovuta nyengo yosautsa tikambirana zina patsogolopa pamutu wa midnight is coming mdima uli mkudza ambuye mulungu akumwamba amudalitse malawi amusunge mu mtendere apitize kulankhula m'bale wanga kufikira tsiku linalo mu dzina la yesu khristu amen apa tisaonjezereponso gaga m'diwa uthenga wamveka mwachindunji nkhani ndi ya straight evangelist yankho malizani kufotokozera bwinobwino nkhani zokhuza coronavirus network ya 5g komanso lemba la chirombo monga ndanena kale kumayambiriro kuja kunena kuti iyi ni ndime yomaliza chibanthu chomaliza cha mmipukutu ya maulaliki okhuza coronavirus netiweki ya 5g komanso lemba la chilombo tikatere ndiye kuti inu ndine tikumanenso mchigawo chinacho koma uthenga wake ukhale osiyaniranako koma nkhani ndiyonena kuti yesu akubweranso posachedwa akufuna inu ndine azatipeze tili olungama kumbukirani kuti mwawi ulipo wokuti mukhoza kufunsa mafunso kapena kuchita ndemanga pa zimene mwamva mu programu imeneyi potchaya lamya kapena kutumiza text message kapenanso pa whatsapp pa 0 ma 9 awiri 5 614